mankan da journalisiw fana ka laɲini don u bɛ fɛ ka na ɲininkaliw sɛbɛn an karamɔgɔ la bɛɛ ka se k'a mɛn bɛɛ ka se k'a lakali ni ala ka jɛ ye ko bɛ an karamɔgɔ aseyidi serifu usumani madani hayidara fo a na o n'a se ka sɔn nin miniti damadɔ in kalifali la u ka se ka ɲininkali k'a la a ka ɲininkaliw jaabi ko dante serifu usumani madani hayidara la journalisiw k'o ka ani ce o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ka bɛn ni sangada in ma ala sɔnna journaliste min ye kɛnɛ sɔrɔ u ye question tan labɛn ka tila k'a laɲini n'a sera ka kɛ o don waati yɛrɛ n'a taabolo kama k'u b'o o jɛ ɲini an karamɔgɔ fɛ ni damadɔ min sera ka pose yanni ɛri cɛ an bɛ baara k'o kan ala k'an ni sababa bɛn ɛɛ an bɛna fɔlɔ fɛn min ye arajo kelen o journaliste o bi kɛnɛ kan n'o ye ɛɛ an balimakɛ ahamɛd papa kunta an bɛ mikoro kalifa ale la ale b'a ka ɲininkali kɛ ni ala ka jɛ ye

ɲininkali kelen de bɛ ne bolo waati kama zahira dɔ bɛ yen sisan zahira dɔ bɛ yen mali kɔnɔ sisan a fanba ye bamakɔ ye an y'a ye k'a fɔ karamɔgɔw ɲɔgɔn lagosi cayara u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ye reseau sanfɛ kuma bɛɛ karamɔgɔ dɔ bɛ ka lagosi bon ne bɛ fɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ de ɲininka yali nin sababuya ye jumɛn ye est ce que karamɔgɔw tɛna fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ se ka moyen sɔrɔ nin bɛ se ka dabila cogo min ka d'a kan nin bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ bila silamɛya yɛrɛ la o tun ye ne ka ɲininkali ye wasalamu aleykum

ka ala waleɲumandɔn ka sɔli an ka kuntigiba kan n'o ye muhamadu ye sallallahu taala aleyhi wasalam ka sɔli a so dungo sanimanw kan a n'a ka sahaba ɲumanw an karamɔgɔ ka ɲininkali n hakili la bɛɛ y'a mɛn k'a fɔ mali kɔnɔ yan hmm. ale ka kuma na ko jango bamakɔ ko baara fosi tɛ karamɔgɔw ka lagosiliw ni o kumalankolonw n'a ɲɔgɔnnaw kɔ bon n bɛ fɛ k'a fɔ a ye ala k'an bɛn sababa ma ne y'a fɔ siɲɛ caman silamɛya ko dabilala a mɛnna min bɛ yen dɔrɔn balo cogo ani jɔyɔrɔ ni i y'a labila a b'i bila siga t'a la mɛ laada kɔrɔ don Naam. kabini ala ka diɲɛ da Hum, tiɲɛ bi neni siga t'a la tiɲɛ bi kɛlɛ allahu akbar mɛ taa tɛ se ka kɛ k'a to ayi o sira kan ɔhɔ ne m'a dɔn ni karamɔgɔ wɛrɛ bɛ neni ayidara kɔ i kelen don alors o ye dɛsɛ da de ye tiɲɛ ni tiɲɛ dɛsɛra mɔgɔw bolo a bɛ ituraru ka taa nenini de ma ani wagasili n'a dɛsɛra fagali la an bɛ o yɔrɔ de la tiɲɛ an ka weledaw la an ma foyi fɔ silamɛya in ma na i birilen ka ye misiri kɔnɔ silamɛya nakun tɛ jalamugu ka y'i kun na ayi silamɛya nakun tɛ zawahiru yeli ye kɛnɛkan yeli ye silamɛya nana de ye ala dannaya dusukun na a waleya ka ye i yɛrɛ la n'o kɛra diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya siga t'a la silamɛya nana jogo de kama ni jogo tiɲɛna ka ban fɛn bɛɛ bɛ se ka kɛ siga t'a la o de y'an sɔrɔ sinon ala ko tɛ ayi kira ko tɛ n bɛ ala nɔfɛ tɛ a yɛrɛ b'a dɔn jamana in kun labanna cogo min na n'an kun taara ten y'a sɔrɔ an ye marifa ta ɲɔgɔn fɛ o la an nana nin tiɲɛ de jira silamɛya seli tɛ sun tɛ jaga tɛ hiji tɛ nin bɛɛ nana di silamɛw de ma n b'a fɔ n bɛ segin a kan o don ne ka kuma na n ko seli tɛ silamɛya la sun t'a la jaka t'a la hiji t'a la bɔn kɔmi adamaden dɔw dilanlen don n'i mago sara kaban n' ala bɛ fɛ k'i halaki ye a b'i tɔ tama da kojugu de la an ma foyi fɔ siga bɛ min na ni a ye kuranɛ lajɛ n b'a fɔ i karamɔgɔ ka kuma n'a ye kuranɛ lajɛ seli dira jɔniw ma muminuw kuranɛ ko ten seli di don ala kira ma sɔlɔ salam ko a kana di silamɛw ma ko a kɛra farida ye a nana di muminuw de ma ala ko ten ko muminuw tiɲɛ siga t'a la bali ah, o tuma na fɛn min nana muminuw sɔrɔ yen o ye muminiya ye ayi a n'o ka jan a y'o sɔrɔ yen dɛ o sɔrɔla yen siga o tuma na seli dira muminuw de ma ko a b'u dɛmɛ k'u jogo ɲɛ selitigi ka kuma na alahu akubaru ah. yɔrɔ jumɛn tɛ faamu a bɛɛ jɛlen don kira ye san tan ni fila san tan ni saba kɛ makan seli kun tɛ yen ayi seli dira a ka sannayɛlɛn de la ah. o kɛra hijira san tan ni filanan san tan ni fila seli tɛ yen silamɛw bɛ yen muminuw bɛ yen tiɲɛ kulibali mana seli nana di muminuw de ma tiɲɛ a ma na di u ma k'u bɛ kɛ muminu ye a nana di muminuw de ma tiɲɛ ayidara k'a b'u nafa kiraya ah. san tan ni filanan alors sun ni jaga ni hiji nam nin si ma di maga a bɔlen kɔ maga ka taa madinɛ sun dira a ma hali bi ko a bɛ jogo ɲɛ hiji dira a ma silamɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn ala ka farida bɛ bɔ i kan na jaga dira an ma an ka hinɛ dɛsɛbaatɔ la an ka baarakɛbaliw bɔ silamɛya la n'a bɛ fɔ somɛriw an k'an ka jaga d'u ma u yɛrɛ ka fɛn kɛ kumana nin bɛɛ donna silamɛya de la nin si t'a la nin nana di silamɛw de ma nin bɛɛ dira silamɛw de ma mais a y'a sɔrɔ u ye silamɛ ye alors n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn kɛlɛ bɛ anw de nɔfɛ o don dɛ nin kɛlɛ kelen in bɛ kira de nɔfɛ sigi a kɔni mais ala ko ko a b'a dɛmɛ ala y'a dɛmɛ dɛ o kɛra tuma na n bɛ fɛ k'an balimakɛ jaabi ɔhɔ ko in bɛ tiɲɛ de nɔfɛ u tɛ se a la tiɲɛ siga t'a la ti se u tɛ se tiɲɛ na tiɲɛ ye ala de ye tiɲɛ O tamasiɲɛ min b'o jira san o san n bɛ na Sikaso mais ɲinan ta ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ ayi an kɛ malgré kulela u bɛ kulela k'a ɲɔgɔnna ma kɛ ayi an kɛ mais n bɛ fɛ ka min f' i ye labɛn bɛ haut conseil islamique bolo ɔ défaut min tun bɛ mali la fanga tun tɛ faama tɛ mali la Faama tɛ mali la ayi o tɛ yen mais an jigi b'a kan peut-être ni ala sɔnna sɔrɔdasi minnu nalen filɛ yan ni olu ka taa peut-être u bɛna fanga sigi mali la ka taa ni fanga tɛ yɔrɔ min na a bɛ kɛ désordre ye a bɛ ko siga t'o la bɛɛ b'i ta fɔ bɛɛ b'i ta kɛ o bɛ laban mun na n'ala ma fara u kan jamana bɛ ci ali da siga t'o la mais an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu bɛ fanga na an dalen b'a la n'u jɔra u jɔyɔrɔ la u yɛrɛ ɲuman na mali bɛ se ka bila arayi kan a bɛ taa manamanakan mali kɔnɔ yan a bi jɔ alahu akubaru ah! mais n bɛ fɛ ka min fɔ i ye nakudu ah! o ye silamɛya taa cogo ye o tɛ baasi ye a la dɛ e karamɔgɔ bi dɔ fɔ bi karamɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka bɔ k'a fɔ a nin kuma min fɔra anw y'a kalan cogo min na o tɛ nin ye anw ka dalilu filɛ an ka dalu filɛ an ka dalu filɛ u bɛna n'u ka dalu ye alors e min fana kumana a n'i y'o mɛn e yɛrɛ bɛna n'i ka dalu ye i bɛna n'i ka dalu ye bonya kɔnɔ karama kɔnɔ dɔgɔyalima t'a la mɛ kɔmi an tɛ silamɛya hukumu kɔnɔ ne y'o fɔ aw ye an bɛ ten turu ka wuli hukumu de kɔnɔ tiɲɛ bɔn k'an to yen ni beretigi tɛ baganw tɛ se ka sira minɛ ayi u t'a minɛ ah, o la n dalen b'a la o kɔnsɛyi ye baara dɔw daminɛ nin ko in kan u b'u sɔn alors ni baara in banna a bɛna ta k'a da an ka faamaw kɔrɔ tiɲɛ a ti fɔ maa ti maa jaabi diinɛ na ayi nka n'i ka dɔgɔyalima sera maa o maa ma i b'a dɔn i fa ma na ni mɔgɔw ye i b'a dɔn i fa ma mɔgɔw tuubi tiɲɛ o baaraw bɛɛ senna ni ala sɔnna a bɛna kɛ tiɲɛ ayidara ayidara sigɛ kumana An hakili la an b'a fɛ ka min fɔ an balimakɛ ka jaabi la o ye nin de ye ala sababu sɔrɔ an karamɔgɔ fo nin jaabi ɲuman in kɛli la an ye o kɔfɛ an bɛna se arajo lamɛnna ma fɛn min ye sedu bore ye a bɛ kɛnɛ kɔnɔ ɲininkali min b'a bolo a b'o sɛmɛ an karamɔgɔ la an bɛ karamɔgɔ fo bɛ fo

e ka ɲininkali diyara ye ɛɛ n bɛ a f'u ye tiɲɛ yɛrɛ la sikaso yan ye darul hijira de ye ayidara ko gɛlɛyalen y'a bolo minnu ko anw bɛ jɔ i kɛrɛfɛ ka se ala ma o dugu don olu ka fitininin bɛɛ ka bon jango ni belebeleba kɛra n b'a f'u ye n bɛ segin a kan n y'a fɔ n ka kuma na sisan walahi ne mɛnna ka na sikaso tiɲɛ mɛ n ye min ye ɲinɛ naamu walahi ah. n ma deli k'a ɲɔgɔnna ye ayi a ma ye n tun y'a kanu naamu fɔlɔ yɛrɛ la ka foli kɛ sikasokaw ye balɔntanyɔrɔ la siga t'o la mɛ ala y'a kɛ kow cayara n ɲinɛna mɛ n bin porofite aw ka mikoro la ka foli se sikaso bɛɛ ma sigi a bani ko dama dɔ kɛra sikaso sikasokaw yɛrɛw se t'a la n'o ye kuran tigɛ ye kuran tigɛra ka mɔgɔ minnu to balɔntanyɔrɔ kɔnɔ mɔgɔ ba yirikaw de don mɛ sikasokaw ka ɲɛmajɔ n'u ka basigi kama an yɛrɛ siranna fo ka s'a dan na nin jamaba in kalan bannen ka tila ka kuran tigɛ k'a sɔrɔ mɔgɔw ma bɔ stade kɔnɔ a y'an siran kosɛbɛ a y'an siran mɛ ala sɔnna u yɛrɛ ka basigi kama ala sɔnna a bɛɛ kɛra hɛrɛ la tɔɔrɔ ma mɔgɔ si sɔrɔ sikasokaw ka ma fo la de plus mawuludu wulada fɛ jama hakɛ min tun bɛ dugawu kalanyɔrɔ la k'a bɛɛ kɛ basigi kɔnɔ hali ni mikoro tɛ yen n'i pɛrɛnna mɔgɔw b'a mɛn bɛɛ y'i da de vraiment foli ka kan kɛ sikasokaw ye u ka basigi la u ka basigi la ah, o kɔfɛ an ye min ye n b'a fɔ n bɛ segin a kan o ye sikasokaw ka wulikajɔ ani cɛsiri ɲinɛ fɛn caman kɛra nin mawuludu in na u fɛ min ɲɔgɔnnaw kun ma deli ka labɛn alahu akubaru hakili la hali su in na ɔhɔ ni ala sɔnna k'a yira an na nam labɛnw b'u bolo ka sikaso silamɛ bɛɛ wele Ɔhɔ. k'a karamɔgɔ ni alimami bɛɛ wele nam an ka jɛ ka sigi ɔn ka dakuruɲa fila fɔ ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ a kun bɛ kɛ ka kɔrɔ ɔhɔ mɛ nin kɛcogo ye ni kɛcogo tɔw tɛ kelen ye ayi tɛ kelen ye et puis an nana sikaso an y'a ye u ye baara min kɛ u ye kalanyɔrɔbaw jɔ ka tila ka salle de conférencew jɔ ka tila ka misiri daminɛ tuma na sikaso an bɛ ka taa de ala sɔnna an bɛ ka taa segin kɔ tɛ yen tuguni ayi o tɛ yen n b'a fɔ an balimakɛ ye nisɔndiya n ye nisɔndiya min sɔrɔ ɲinɛ ala ye seere ye don o don ne nisɔn ka di sikaso kɔrɔ don o don mɛ nin sen in ta dɔ farala a kan siga t'a la o la n b'a fɔ a ye ko vraiment ala ka sikaso to yen ami ami minnu b'u dɛmɛ ala k'u dɛmɛ ami ala sɔn minnu b'u dɛmɛ ala k'u dɛmɛ ami ami ala sɔn sɔli ala rasul ɔ ayidara an b'an karamɔgɔ fo ɲininkali jaabi la an bɛ na ɲininkali sabanan na fɛn min ye arajo sini ɲɛsigi ye

bon euh, hiji ko komi a yɛrɛ bɛɛ b'a kalama ah. hiji ko min y'a bali ah. o ye banako ninnu de ye mɛ ɲinɛn ta bɛna kɛ cogo min na ala de b'a dɔn siga t'o la mɛ arabi sawuditi kɔni y'a yira k'a fɔ hiji bɛ kɛ an yɛrɛ ka minisiri tun bɛ maka ne nana k'a to maka mɛ n b'a dɔn a nana bamakɔ sisan ɔ a nana ni kan minnu ye komi an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ an tɛ se ka fɛn f'o la fɔlɔ n'an ni minisiri yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye minisiri kun taara makan an hakili a nana bamakɔ ɔ ne bɛ sikaso yan de mɛ n'ala sɔnna an ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ k'a dɔn i nana ni kan jumɛn ye mɛ an jigi kɔni b'a kan ni ala sɔnna hiji bɛ kɛ ɲinan inshallah o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ni ala ka jɛ ye an bɛna mikoro kalifa fɛn min ye radio dunia o journaliste la yakuba sanogo a bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka question posé ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo dɔ y'i laminɛ ka karamɔgɔ fo a y'i laminɛ ɲininkali kelen bɛ ne bolo sunkalo setɔ don ladilikan jumɛn bɛ karamɔgɔ bolo ka ɲɛsin silamɛw ma k'a ka jan commerçant waati yɛrɛ n'a taabolo diyara ye an karamɔgɔ kumana sunkalo ko de kan sunkalo surunyatɔ don n'a sɔrɔla ladilikan b'an bolo précisément k'a fɔ commerçant ye bon eh, ladilikan min bɛ an bolo san o san an b'o de fɔ sunkalo ye ala ka kalo de kalo bɛɛ ye ala ta ye a ye sunkalo bonya mm. k'o kɛ bato kalo ye ani ala ma surunya kalo Ee sunkalo ye kalo ye ala bato modèle si tɛ yen min b'aale bɔ ayi o tɛ yen ala bato modèle si tɛ yen min bɛ sunkalo bɔ mun bɛ sunkalo bonya n'i ko i denw ma a ye nin kɛ n'u ma kɛ hmm. i bɛ tɔɔrɔ siga t'o la mɛ n'i ko i denw ma a ye nin to yen n'u ma to o ka jugu a y'a kɛ ye tiɲɛ siga t'o la n b'a fɛ k'a fɔ a ye dɔrɔn bato min ka bon ala bolo bato bɛɛ ye bato bɛɛ o de ye ala ko a to i y'a to an fa adama tuma min na ala y'a ni an ba hawa bila alijinɛ kɔnɔ ala k'u ma a ye alijinɛ yiri bɛɛ dun a kana seli a kana sun a kana jaka bɔ a kana hiji mɛ bato min ka di ne yɛrɛ ala ye bato bɛɛ ye a y'o kɛ exemple la sisan a ko a ye buyaki dun a ye nemuruba dun a ye mangoro dun alijinɛ kɔnɔ mais pɔmu a y'o to ne ala ye alors n'u ye jiriden dun daminɛ n'u sera pɔmu ma u b'a fɔ ala ko an kana nin dun u b'o to yen ala y'o de k'u ka bato ye ko ka ko to n ta la sunkalo a ka bon bato bɛɛ ye bato bɛɛ bato bɛɛ nafigi nafigi bɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ alabato la n'a fɔra seli ni nafigi ko Allahu Akbar f jaabi tiɲɛ siga t'o la n'a y'a kunbere minɛ i b'a fɔ ko nin ye mɛlɛkɛ ye mɛ fɛn min bɛ nafigiya bɔ yen o de ye jɔn kelen ala kelen n'an sunna ne bɔra aw kɔrɔ n donna n ka so kɔnɔ aw tɛ yen n bɛ min min ka te min ni lawa bɛnna min ka woro ɲimi ka n da muguri ka na sigi ee bi tile bɔra koyi fosi tɛ ne na y'a ye Mɛ k'a kɛ k'a dafa o bɛ nafigiya gɛn ka bɔ mɔgɔ la a b'o kɛ sun ka bon dɛ ka bɔ ka don i ka so k'i nɛgɛge k'i hala ye k'a to ala ye ko i ma bɔ ala bolo ko o kalo de surunya tile filɛ nin ye an karamɔgɔ ko an bɛ ladilikan jumɛn fɔ commerçants ye wa an bɛ ladilikan fɔ bɛɛ ye commerçants ta o ye ka nɔgɔya kɛ sannikɛlaw ma tiɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ diɲɛ na n'i hinɛna mɔgɔw la ala ka kalo la naamu fo ala ka hinɛ i na i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ tiɲɛ siga t'o la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ gɛlɛya ta ko sunkalo sera n b'a gɛlɛya silamɛw ma a bɛɛ b'a ye ah! mɛ an bɛ min fana fɔ commerçants ye u ka sabali u ka nɔgɔya kɛ sunkalo tɛ gɛlɛya kalo ye dɛ ayi o tɛ ala ɲɛ bɛ gundo la dɛ tiɲɛ siga t'o la mɛ an bɛ faamaw fana wele adamadenw mago bɛ se fɛn minnu ma sun sira kan u k'u subventionner n m'a dɔn a b'a fɔ tubabukan na o don u k'u nɔgɔya ka dédouanement wuli ka b'u kan ah. fɛn o fɛn n'a sɔrɔla suntigɛlaw mago bɛ se o de ma ko silamɛw mago bɛ se o ma jamana kɔnɔ nin kalo kelen in na u ka gɛlɛya wuli ka bɔ a fɛn bɛɛ kan o bɛ ɲini faamaw fɛ Hayidara faamaw k'a dɔn n'u y'o kɛ ala ye ala bɛ ko dɔ k'u yɛrɛ ye o ka dédouanement wuli dama tɛ u ka se commerçants ma sukaro ye joli ye ɔhɔ Allahu Akbar ni commerçants ko sukaro ye kɛmɛ ye ɔhɔ fanga yɛrɛ ka mugan sara tiɲɛ commerçants ye tiɲɛ u k'a di biseegin Allahu Akbar ɔ Hayidara n bɛ nin wele da mali fanga ye ɔhɔ fɛn minnu an mago b'a la sunkalo la u k'o dédouanement bin nin kalo kelen in kɔnɔ et puis nin kalo kelen in kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ feere kɛmɛ gouvernement ka bi naani ta ah. a fɛn ka feere bi seegin bi wɔɔrɔ ah. bi wɔɔrɔ ni kɛmɛ don gouvernement ka bi naani ta ah. bi wɔɔrɔ sannikɛlaw ka o don a la walahi n'u ye Hayidara lamɛn k'u ye nin kɛ ala kama ala bɛ fɛn dɔ k'u kama amin alors an bɛ min fara o kan n'o ye bɛɛ ta ye sunkalo tɛ suna dama ye ayi ayi kira y'o fɔ kira ko sallallahu alaihi wasallam ko n b'aw ma ni bɔrɛ ju sɔgɔlen n b'aw ma ni bɔrɛ ju sɔgɔlen u ko kira ma ko bɔrɛ ju sɔgɔlen ye mun ye a ko bɔrɛ ju sɔgɔlen de ye e bɛ ala sɛbɛkɔrɔ bato i ka baraji camanba kɛlen i ka mijani kɔnɔ wo b'a la bɛɛ bɛ ka ka bɔn ko a y'a kɔlɔsi o la allahu akubar u k'o ye mun ye a ko o ye aw dɔ ka sun naam ala ye ɔhɔn ka ji to yen ka dumuni to yen k'i Ɔhɔn. nege to yen tiɲɛ mais Hmm. ka adamaden dɔ kɔrɔfɔ sige ka hasidiya bila i dusukun na ɔhɔn ka walimuso filɛ ni nege filɛli ye walima k'i sunnen to ka wali nafolo détourner walima ka waliden dɔ juguya bila i dusukun na nin bɛɛ ye bɔrɛ woma de ye Ala kira y'a fɔ tuguni sallallahu alaihi wasallam a ko sunbaga caman bɛ yen foyi t'i ka sun na i ye kɔngɔ ni minnɔgɔ min muɲu kɔ k'o de ye nin yɔrɔ n b'a fɔ ye mɔgɔ caman bɛ dumuni ni ji to yen a tigi ma sun dɛ sunbaga ka dɔgɔ an fɛ yan ka dɔgɔ bilahi sunbaga ka dɔgɔ mali la silamɛya ma faamu n'i y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw bɛ wuli ka fɔɔnɔ mais a ma faamu a ma faamu mɔgɔ o mɔgɔ sunna ala kira ko sallallahu n'a ma ɲɛ kɛnɛma sigi kɔ ko a ye sira hakɛ d'a ma u ye kira ɲininka ko sira hakɛ ye jumɛn a ko ni a fora a k'a laminɛ A k'a ɲɛ suli ka bɔ haramu filɛli ma n'o ye walimuso pari cogo n'a ka demarisi a k'a nɛn kɔlɔsi ɲɔgɔn kɔrɔfɔli ma sira hakɛ de y'i fora i laminɛna i ɲɛ suli a ma fɔ i tɛ muso ye o mun n'i sunna ni ko i tɛ muso ye fo n'i ye da sɔgɔ i da la kɛ alahu akubaru o ye tiɲɛ ye i bɛ muso ye ye cogo bɛɛ la Tiɲɛ. i na dɔ ju lankolon ye Ɔhɔ. i na kalisɔn yɛrɛ ye dɔ la Tiɲɛ. i na kulɔti ye dɔ la mali kɔnɔ yan Tiɲɛ. o ti sun tiɲɛ Siga. n y'a ye alahu akubaru aa bani yeli ye fila de ye Fila don. u tɔgɔ yɛrɛ tɛ kelen ye ayi n y'a ye Ɔhɔ. ani n y'a filɛ tiɲɛ siga o tɛ kelen ye alahu akubaru n y'a ye bɛ yen naam n y'a filɛ bɛ yen alahu akubaru muso dɔ bɛna jɔ i kunna hali fini t'a la Ɔhɔ. i n'a bɛ kuma yɛrɛ tiɲɛ o bɛ kɛ a bɛ tila a bɛ taa i bɛ t'i ci fɛ tiɲɛ mɛ i y'a ye de i m'a filɛ tiɲɛ siga t'o la mɛ dɔ bɛ yen hali o tɛ gɛrɛ i la naam o taatɔ dama i b'o filɛ tiɲɛ nin ka ɲi dɛ Ye. ka demarisi Alahu akubaru. y'a kɔ don ne ye siga

ayiwa an tun b'o de fɔ n balimakɛ ye vraiment a ka ɲininkali in ɲɛna kojugu kosɛbɛ an b'o de fɔ a ye ala sago sɔrɔ sago tigi y'ala ye han ayisira o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ɲininkali duurunan o bɛna di arajo soleil fm ma n'o ye amadu bɛngali ye a bɛ kɛnɛ ko ne ka question posé

se ka segin a ka kunu minɛn kɔnɔ bon tu sais n'i ye haut conseil bila yen dɔrɔn a bɛ gɛlɛya i bolo dɔɔnin parce que haut conseil ye silamɛ tɔn minnu bɛ mali kɔnɔ ani silamɛya tɔgɔ bɛ fɛn o fɛn na mali kɔnɔ o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan faamaw ye tɔn dɔ de dilan Pour que désordre kana kɛ k'a fɔ an tɛ se ka silamɛ bɛɛ sɔrɔ kelen kelen mɛ ni silamɛ fɛn o fɛn bɛ fɛ ka kuma an fɛ o ka tɛmɛ haut conseil fɛ ka kuma an fɛ ni an yɛrɛ bɛ fɛ ka kuma silamɛw fɛ an bɛ tɛmɛ haut conseil fɛ ka kuma silamɛw fɛ haut conseil ye apolitique ye a da tɛ don politigi la a da tɛ jamana jɔcogo kuma na politigi ko sira kan haut conseil ta ye dɔrɔn ka diinɛ kɔlɔsi ni tiɲɛni bɛna kɛ yɔrɔ min na k'a lase faamaw ma haut conseil ka baara ye nin dɔrɔn ye bon faamaw fana est ce que faamaw b'a dɔn ko haut conseil yɛrɛ bɛ yan faamaw bɛ mɔgɔ min dɔn o ye alimɛtitigi de ye faamaw tɛ maa si dɔn ni alimɛti t'i kun faamaw t'a dɔn haut conseil bɛ yen mais u bɛ alimɛti tigiw dɔn u dɔnnen don n'i y'alimɛti bila i kun n'i y'a brin ta dɔrɔn o ye na yan na yan na yan e bɛ mun fɛ nka k'i da donnen to ten ko an ka faso jɔ k'i da donnen to ten ka kuma fasodenw fɛ k'u bila sira ɲuman kan k'i da donnen to ten ko an ka hɛrɛ kɛ ɲɔgɔn ye e ma muru ta i ma bere ta i ma jele ta maa mago t'e la mali kɔnɔ yan dɛ ayi o mago si t'i la n'o tɛ n'i ko haut conseil bɛ jumɛn na pour que mali ka segin a minɛn kɔrɔ kɔnɔ n b'a f'u ye haut conseil y'a seko bɛɛ kɛ tiɲɛ kɛnɛ kan faama minnu tɛmɛna en tout cas ne ka waati la ne ka présidentya waati la allahu akbar a faama kelen tɛ yen ala y'a seere ye n'an n'i ma sigi allahu akbar k'a sɔrɔ ne ma kɛ haut conseil président ye ne n'a bɛɛ sigira allahu akbar Ka kɛ haut conseil président ye an ye siga ye yɔrɔ o yɔrɔ ko nin bɛ se ka kɛ tiɲɛni ye jamana in ma o faama tɛ ni ne n'i ma sigi k'a fɔ i ye kan'a kɛ tan n'i ye nin kɛ jamana ka tɔɔrɔ b'a la taa nin fɛ hali n'o man di i ye an y'a f'u bɛɛ ye a fɔra an y'a f'u bɛɛ ye an y'an seko bɛɛ kɛ ne bɔra moritani sisan an n'u ka faama sigira u bɛ hinɛ mali la cogo min na u bɛ se ka mun kɛ malidenw ka lafiya malidenw ah! n nana dakari hmm. an n'u ka ɲɛmɔgɔw sigira embargo ko ye a bɛ se ka mun kɛ parce que malidenw u bɛ se ka lafiya cogo min na olu yɛrɛ y'a jira an na degun b'olu yɛrɛ kan embargo in na mais sariya de don mais an fana k'u dɛmɛ ka kuma an ka faamaw fɛ ka baara nɔgɔy'u bolo anw ye nin bɛɛ kɛ ala tɔgɔ de la mali faama tɛ yen min b'a kalama mali faama tɛ yen min ka dɔrɔmɛ b'a la n bɛ fɛ k'a f' i ye haut conseil islamique tɔgɔ la an b'an seko la et puis haut conseil islamique depuis ko in daminɛna politigi mɔgɔ minnu bɛ yen an sera a bɛɛ ma hmm. ka kuma u fɛ u ka sabali jamana bɛ se ka taa cogo min na hɛrɛ la tɔɔrɔ kana jamana sɔrɔ u ka sabali politigi mɔgɔw ah. ka tila ka se sɔrɔdasiw yɛrɛ ma précisément Assimi précisément Assimi k'a f'u bɛɛ ye aw kana politigi mɔgɔw kɛ jamanaden wɛrɛw ye a y'u gɛrɛ a la a y'u wele a y'u wele a y'u bɛɛ wele hali ni min y'a tɛgɛ tufa a y'a sabali a k'a bolo minɛ a k'a gɛrɛ a la a ka kuma n'a kumana hɛrɛ bɛ bɔ kuma de la anw y'a fɔ anw y'a fɔ an y'a fɔ sɔrɔdasiw haut conseil tɔgɔ la an y'a fɔ sɔrɔdasiw mugu in ma na ko a ka ci anw na koyi ayi ali mugu in tɛ aw ta ye ayi an ka wari de don mugu ni kisɛ in sɔrɔdasiw ta tɛ u ta tɛ anw de y'a san k'a di u ma a ye faso kɔlɔsi alors a ma dabɔ a ka ci an yɛrɛ la ayi ali dabɔ kama alors hɛrɛ bɛ mun na Politigimɔgɔ minnu bɛ yen ni ɲɔn faamu ma ɲɛ a ye olu wele a kana maa to yen dɛ hali ni min a tɛ a ye taa a nɔfɛ ni kuma kɛra dɔrɔn ɲɔnfaamu bɛ na n b'a fɛ k'a fɔ haut conseil y'a seko kɛ haut conseil ma dan o ma a tilala kɔ tuguni m'a dɔn a bɛ jamanaden ninnu wele tuguni ta ka tubabu k'a ni politigi tɔgɔ société civile mɔgɔw société civile k'a bɛɛ wele an k'a lajɛ an kan ka mun kɛ diinɛ tɔgɔ la ani faso tɔgɔ la chrétiens ni silamɛw ani siya o siya n'i ye maliyɛn ye an bɛ se ka mun kɛ mali ka suma an bɛ se ka mun kɛ balawu kana wuli mali kɔnɔ ne taara moritani k'o baara to n ka adjoint bolo bamakɔ yan tiɲɛ siga t'a la ah! n b'a fɛ k'a fɔ an balimakɛ ye haut conseil islamique jɔyɔrɔ ye ka bɛn ɲini tiɲɛ haut conseil islamique jɔyɔrɔ ye n'a bɛna tiɲɛ k'a dilan n'a dilalen don k'a sinsin tiɲɛ Mais anw ti politique la. Ayi An ti politique kan fɔ. Tiɲɛ Alimɛti t'an bolo. Tiɲɛ Ala sago i sago. Sago ti kɛ Ala ye. Hɛdara. An bɛ an karamɔgɔ fo nin jaabi sanuma ninnu na an bɛna ɲininkali wɔɔrɔnan na o bɛ arajo tatakan bolo fɛn min ye Burama Bamba ye ale bɛna o question poser ni Ala ka jɛ ye. Bamba, i ka question poser. ayiwa an bɛ an karamɔgɔ n'an fa fo n'o ye zamzami o seyidi serif usumani madan hɛdara ayiwa ka kunnafonidilaw bisimila nin waati in na an b'a ɲini ala taala fɛ ala k'a n'a ka kabila kɛnɛ to an kɛnɛ kɔrɔ o la an bɛna ɲininkali min kɛ an karamɔgɔ a da sel'a ma o de ye k'a fɔ a bɔra an fɛ mali la ka taa moritani ayiwa jamana caman dɔnnibaaw tun bɛ yen min ye jamana bi saba ani duuru a b'o bɔ o tuma an bɛ fɛ k'a dɔn ɲɔgɔn lajɛrɛ in a bolila mun kan an karamɔgɔ a k'i da don a la ka ɲɛfɔli kɛ an n'an badenw ye nin waati la. n ce eh, an balimakɛ ka ɲininkali ye ko ayidara taara moritani ko karamɔgɔ caman tun bɛ yen ɔ k'o ko kɛra cogo jumɛn na bɔn a ko kɛra cogo min na n hakili la ko dogolen tɛ min y'an wele moritanika de don bun baya mais a sigilen bɛ arabu jamana de la dubayi fan ninnu fɛ ale de ye ala y'a dɛmɛ bi ale de ye mufti amu ye diinɛ yɛrɛ mana gɛlɛya mɔgɔ minnu bɛ ɲininka n'u kumana dɔrɔn o y'a bannen ye ale ye o mɔgɔ ye arabu jamana na bi mun moritanika de don ah! alors ne yɛrɛ ka déplacer nin ɲɔgɔnna na kabini ala ka n da a ma deli ka kɛ fɔlɔ nin y'a fɔlɔ de ye tiɲɛ siga t'a la n t'a ɲɛdɔn n t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na sigee alors u ka wele nana haut conseil islamique sira kan mali kɔnɔ yan bon comme ɲɛba ma sɔrɔ o la tiɲɛ u tilala ka wele bila ka na Côte d'Ivoire ka mɔgɔ charger n'o ye Laji ye a k'i jija ka kuma ne fɛ n ka n jija ka ye kɛnɛ in kan u mago bɛ n na k'u ye n wele bila ka na Mali la ko n m'u jaabi kumana Ivoire kuma tɛmɛna yen de fɛ ka se ne ma ko n ka n jija n ka ye kɛnɛ kan bɔn ala de y'a latigɛ sinɔn an kan ka taa su min na yɛrɛ minuit y'a sɔrɔ ne ka taali ma latigɛ parce que ne ye n yɛrɛ ɲininka n bɛ taa cogo di mɔgɔ min y'i wele i t'a dɔn i bɛ taa min fana na i t'o dɔn invitation tɛ ko a fɔra dɔrɔn ko Moritanika dɔ ko ko Ayidara ka na an ko mais nin bɛ se ka kɛ cogo di Ala y'a kɛ ne yɛrɛ ka denbaya ko ko non ni i welela nin cogo la fo ka bɔ jamana ni jamana ko i ka kan ka taa ayiwa ne ko ne tɛ taa u wulila k'u jɔ avion ko b'a la k'o de don ko ne tɛ ko ni mɔbili tun don ko ne bɛ taa u ye kuma caya n bɛ fɛ k'a ɲɛ yɛrɛ f'u ye a ɲɛfɔ ayiwa ne yɛrɛ y'a ye sa ni ne ma taa nin ko in na ne ka denbaya bɛna fɔ ko avion ko don ayiwa ne ko kuma na problème t'a la n'a ko ten ne bɛ taa Alahu akibaru ɛ ko mais mɔgɔ bɛ se ka taa fɛn n'i tɛ fɛn min si dɔn ayi o tɛ kɛ mais ne y'a laminɛ ne taara sigi ne taara aéroport la ne y'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ bɛɛ bɛ yen aa aéroport la yen Alahu ɛ akibaru ne ko n ko a ko bɛ tan de ye sigi ala y'a kɛ an taara ɔhɔ n bɛ fɛ k'a f'i ye kuma surunya na naam n'i ye mɔgɔ invité n'i ye invitation caman ɔhɔ a bɛ taa kun min na i b'o fɔ a ye cɛ o bɛ kɛ mais ne bɔra yan ka taa moritani ala ye seere ye ne t'a dɔn n bɛ taa min na alors mais tuma min na an sera ni ouverture kɛra komi e yɛrɛ b'a aw yɛrɛ b'a ɲɛ dɔn an selen ye u kɛlen bɛ ka suitew de ta i n'a fɔ hôtel de don mais a b'i n'a fɔ i ka ka du kelen ta i ye an taara ne ka mɔgɔw ansaru mɔgɔw y'a yira ɲɛmɔgɔ ninnu na ɔhɔn ko ne tɛ se ka taa hôtel la Alahu akibaru parce que hôtel tɛna sɔn jama ka don ayi bon olu dun tɛna ne bila hôtel la Ɔhɔn. k'u tɛ n sɔrɔ Alahu akibaru kuma na u y'a ɲini yen ɲɛmɔgɔw fɛ ɔhɔn so b'olu yɛrɛ bolo tiɲɛ u bɛ fɛ ka taa n bila u ka so alors ɲɛmɔgɔw ye ko ye cogo min na u jɛnna n'a ye u taara ne bila ansaru mɔgɔw ka dunanya la ah! mais u jan bɛ n na yen bon kabini ouverture kɛra n'o ye dayɛlɛli yɛrɛ ye ne y'a dɔn wele kun ye min ye ne ka baara jaa u b'o de la ah! ko silamɛw bɛ se ka bɛn cogo di ɲɔgɔn samasama ni ɲɔgɔn lagosi o bɛ se ka bɔ silamɛya la cogo di an ka ɲɔgɔn minɛ tɛgɛ kelen na an ka se ka silamɛya sinsin an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ka kɛ baden kelen ye ko o bɛ se ka kɛ cogo di wele kun ye nin ye président caman kun welelen don fo an yɛrɛ ka minisiri fila tun bɛ yen ne ko sisan ne ye ko faamu siga t'o la ɛ n ko nin ye ne ka baara ye tiɲɛ i bɛ nin de kan o y'a sɔrɔ o don fɔlɔ in na naam yanni kuma ka kɛ ɔhɔ minnu bilalen bɛ dunanw bisimilali kama ɔhɔ o dɔ nana ne yɔrɔ la ko hayidara i fɛ ka kuma wa ɔhɔ n ko non ne tɛ fɛ ka kuma ne t'a dɔn min bɛ yen n bɛ taa mun fɔ mais ouverture kɛra minkɛ ko in ye min ye ne y'a faamu ne y'o wele n ko ne bɛ kuma mais komi u ye mɔgɔ u ye farafin jamana bɛɛ de wele a bɛɛ siga t'a la ka arabu jamana caman wele egypte ninnu kuwait a bɛɛ tun bɛ yen bon jama bonyana u yɛrɛ ma waati kɔrɔnna u tun y'a jira k'a fɔ vraiment hmm. anw ye invité minnu ye anw ye assistant de ye ka n'a lajɛ mais anw ti kumanaw ye ko kuma ka kan ka di mɔgɔ minnu ma u ye papiye ci bɛɛ ma i ka jamana na i b'a dilan yen ka sɔrɔ ka n'a fɔ mɛ anw t'an wele kun dɔn anw bɛ se ka fɛn dilan an ka jamana na ne ko a tout de façon a diyara n ye mɛ hmm. hali ni miniti duuru don k'o di yan n ka kuma Ayidara u ka ɲɛmɔgɔ ko waati koronna cogo o cogo k'a lajɛ ko o di ne ma u y'o di ne ma ne k'o ma nin baara in ka ɲi n ko mɛ n'a faamuna dɛ baara in ka ɲi n'a faamu n ko mɛ an bɛ min fɔ silamɛw ye fo an k'a faamu silamɛya tɛ ne ta ye e ta tɛ tiɲɛ siga t'o la siya ta tɛ silamɛya ye ayi silamɛya ye ala ta de ye Ɔhɔ. a y'a di ciden ma ka na tiɲɛ kɛnɛ kan kumana ciden nana ni min ye Naam. fo an k'o de labaara tiɲɛ siga e dungɔ t'a la ne dungɔ t'a la ayi o t'a la ɔ silamɛya nana fana naam Silamɛw ka kɛ kelen ye dama tɛ kerecɛnw ni yahudiyaw ni bolisɔnnaw an bɛɛ ka jɛ jɛkulu kelen na dɔ ka tɔɔrɔ kana se dɔ ma an ka ɲɔgɔn kun n ko silamɛya nana ni jogo de ye siga t'o la n ko mɛ anw fɛ mali la misiri bɛ ɲini ka caya anw ka sow ye n ko mɛ bombe bɛ ka ka don misiriw de kɔnɔ mugu bɛ ka ka ci selilaw de la selilaw denw ni selilaw musow de bɛ ka ka faga anw fɛ mali la tasuma bɛ ka ka don selilaw de ka balo la k'a jeni ni silamɛya tɔgɔ ye n ko bɔn u k'a lajɛ o ni ala kira cira ni diinɛ min ye o cɛ ka jan ɲɔgɔn na saju waati koronna kojugu n'o tɛ muso dɔ bɛ yen u ka minisiri de don wa n m'a dɔn u ka jamana ɲɛmɔgɔ muso dɔ ye kuma ta kamalennin dɔ binna kɔlɔn kɔnɔ waati la arabu dennin dɔ a binna kɔlɔn kɔnɔ waati dɔ la a ma mɛɛn kosɛbɛ diɲɛ bɛɛ wulila muso in wulila n'o kuma de ye o cɛnin sara sa cogo min na ani diɲɛ bɛɛ wulila k'a hinɛ minɛ hinɛ cogo min na sadiri ne tun bɛ fɛ ka kuma muso in ka kuma in de kan mɛ waati ma ne pɛrɛmɛti den kelen de sara Maroc diɲɛ bɛɛ wulila arabu jamana bɛɛ wulila den kelen o de sara Maroc mɛ den joli fagara mali la yan caman ali mugu cira den joli fa la mali la yan caman u ma min u ma bɔ ko diinɛ tɔgɔ ali yan aw bɛ kule ni den kelen tɔgɔ ye mali denw bɛɛ bɛ ka faga

u m'anw filɛ foyi ye mɛ u jo b'an na sabu an m'an yɛrɛ filɛ fɛn ye ah, n'i m'i yɛrɛ filɛ fɛn ye i tɛ foyi ye tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye n bɛ fɛ ka min fɔ an balimakɛ ye kuma surunya na o kɛra nin de ye karamɔgɔw ka ɲɔgɔn jɛrɛ la ah! kuma si kun tɛ yen ko bɛn bɛ sɔrɔ cogo di siga t'o la silamɛw bɛ kɛ kelen ye cogo di ka kelenya sinsin ah! kɛnɛ kan a banna pewu a bali an b'an karamɔgɔ fo nin jaabi sanuma ninnu na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna se an ka question wolonwulana ma fɛn min ye an balimamuso madamu kulubali batoma sangare arajo datakan tɔgɔ la o question bɛ ale bolo

Sikaso musow ko k'i bɔra ka bonya min kɛ an ye k'a diyara an ye a bɛnna an ma nka laɲini kelen bɛ musow fɛ karamɔgɔ ko k'o k'i ye ko n'a y'a sɔrɔ i tun bɛ se ka hinɛ an na ka ɲinan sunkaloba in kɛ anw fɛ Sikaso yan ko o kɔfɛ ɲininkali min bɛ ne bolo ka kɛ an karamɔgɔ la an b'a mɛn kuma caman kumaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya ma karamɔgɔ i yɛrɛ ka kumaw la i ka kumaw kɔnɔ i bɛ kuma musolakaw fɛ kosɛbɛ ko den ka ɲɛ ko a sababuba ye ba ye mɛ ɲininkali min bɛ ka k'i la karamɔgɔ o de ye fa ka ɲali esike a bɛ se ka

nin ye ɲininkali belebeleba ye mɛ a bɛ sɔrɔ a ka ɲininkali ɲɛna mɛ mɔgɔ tɛ se ka kuma bɛɛ suivi n'o tɛ ayidara y'a bɛɛ fɔ a bɛɛ fɔra siga t'o la walahi dondara sɛbɛ ye saba de ye i y'a fɔ o sɛbɛ saba in na fa b'a la o tiɲɛ a b'a la a b'a la fa b'a la tiɲɛ fa ka ɲumanya o bɛ jɔyɔrɔba de ta den la barika la sigi baaraw kɛcogo de tɛ kelen ye walahi ah! fa ka ŋaniya ɲumanya walidenw kɔrɔ ala b'a janto a yɛrɛ den la k'a kisi juguw tɔɔrɔ ma mɛ ba ka fa bonyali o bɛ barika de don den la ka den tɛmɛ a ɲɔgɔnnaw kan tiɲɛ siga t'o la hali ni kafiri don siga ah. tuma na ba jɔyɔrɔ cɛw jɔyɔrɔ ah. i den ka tɛmɛ cɛw ka cɛ kunbɛyɔrɔ la ba jɔyɔrɔ ka bon o la fa ye tiɲɛ siga t'o la nka fa ka ŋaniya ɲumanya ka se walidenw ma den bɛ o tɔnɔba sɔrɔ ni bangebaw ka ɲi dɔrɔn ala bɛ den ɲɛ siga t'o la o de la an ko dondora sebe ye saba ye bangebaw ka kɛ walidenw fɛ muso k'a cɛ bonya den k'a bangebaw bonya siga t'a la fa jɔyɔrɔ b'a la A jɔyɔrɔba b'a la mɛ fa jɔyɔrɔ t'a la ladiriya ni tilenbaliya la ayi muso fila bɛ fa fɛ fa kelen bɛ ka dɔ ta k'o da nin kan kelen ni ɲɛji don o jɔyɔrɔ tɛ den ka ko la ayi o danga bɛ cɛ yɛrɛ de kan o danga tɛ den sɔrɔ ayi o bɛɛ bɛ dan fa yɛrɛ la yen mɛ ba ka tɔɔrɔ muɲuni ka fa barika ɲini ka baara ɲumanw kɛ fa ye o barika kɔni bɛ don den la o ye wulibali ye minɛ o tɛ yɛlɛma o yɛlɛma o ye wulibali ye o kɔni o tɛ silamɛya kuma ye dɛ an y'a sɔrɔ nin bɛ bamanan wa wulibali don fana tuma na an b'a fɔ an balimamuso ye ayidara

Nka c an n'a jate minɛ ɲin da an k'o to yen ni si sɔrɔla an n'a mi la hali n'a ma kɛ sikaso ye aa an n'a lajɛ mɔgɔwkaw ka jɛ sumaworo dɔ kɔ an k'o kɛ yɔrɔ dɔ la an b'an ba fo an diya ka kuma na an karamɔgɔ fo jaabi ɲuman na zsiw y'a jira ka fɔ' olu ka nali la k'u ba fila ye kɛnɛ kan karamɔgɔ bɛ ka kesɔn fɛnɛ jaabi k'o kɔni kɛra sikaso bi k'o diyara olu ye kosɛbɛ kosɛbɛ donc an b'an baw fo ka bɔ bamakɔ fo sikaso yan a b'u sɛbɛ kɔnɔ ko nin kɛnɛ in ka journalisiw tɔgɔ la ɲininkali seginna yan o bɛ di fɛn min ye bɛjɛbɛja mɔgɔw ma usumani ba an b'o kesɔn kalifa ale la i ka kesɔn pose

Ayiwa minnu y'a kun bɛ fɔlɔ sisan hali olu yɛrɛ ani n'u denw ani n'u mɔdenw ko tari a ye n bila yɔrɔ jumɛn hali bɛ se k'a ɲɛfɔ n b'a fɔ n tɔgɔma ye n bɛ yɔrɔ min minɛ sisan n tɛ se k'a ɲɛfɔ fiye ja fɛ n bɛ dugawu de kɛ hali bɛ yen

ayiwa a ka ɲininkali ye nin de ye yala an bɛ cɛsiri min na jamana in ka bɔ nɔgɔ la ani jamana in ka taa ɲɛ ani hɛrɛ ka don jamana kɔnɔ yala est-ce que jamana y'a dɔn n ye wa est-ce que n ka hakɛ jamana y'a dafa n ye wa Ee an ko ɛ bi ko mɛ n dalen b'a la ni ala sɔnna fanga dɔ bɛ na o ala bɛ sɔn ka na ni faama dɔ ye min bɛ faso fɛ a bɛ faso jɔlaw fɛ mɛ n y'a fɔ a ye sisan an tɛmɛna yɔrɔw de la minnu minnu bɛ siran alimɛtitigiw ɲɛ u bɛ tasumatigiww de bonya ɲanikɛlaw o ye fu y'u bolo mɛ n b'a dɔn ala bɛ na ni fangaw ye minnu bɛ faso jɔlaw fɛ n dalen b'a la ala bɛ na n'o faamaw ye siga t'a la mɛ anw ka hakɛ fana an b'a ɲini ala de fɛ ala ye an ka hakɛ jɔ an ye o la a tɛ anw degun bilen maa y'an ka hakɛ dɔn maa m'a dɔn a dɔ ye jumɛn ye an nali sikaso ka se sisan ma dumuni dama min bɛ dun ni maa min b'i yɛrɛ kalama siga miliyɔn bi caman don dɛ siga t'o la walahi walahi han siga foyi t'a la déplacement a ye taa yan a ye segin yan Ɔhɔ. o essence sɔngɔ ɔhɔ n'i b'i yɛrɛ kalama n'i y'a fara ɲɔgɔn kan miliyɔn caman don dɛ tiɲɛ a ka ca faama ka mugan t'a la faama ka tama t'a la ayi o t'a la ah ni ala ye hakɛ dɔn o de ye tiɲɛ tiɲɛ siga t'o la alahu akubar mana anw ka hakɛ in ɔhɔ ala y'a dɔn an ye o b'an bɔ tiɲɛ ah mɛ i ka ɲininkali la n dalen b'a la don dɔ la naam ala bɛ na ni faama dɔ ye mali la Ɔhɔ. o bɛ mali fɛ Tiɲɛ. o b'a yɛrɛ fɛ Ɔhɔ. o bɛ faso fɛ Ɔhɔ. o bɛ faso jɔlaw fɛ tiɲɛ don dɔ la o bɛ na. o bɛ kɛ siga t'o la. i dira. mais an bɛ alimɛtitigi tile min na. naam. ni alimɛti t'i kun a ma nɔgɔn dɛ. a ma nɔgɔn. jago baro. o mana n b'i fo i ka ɲininkali la. Ah. k'a fɔ ala ye hakɛ in dɔn. tiɲɛ. ala ka jɔnw ye min kɛ. a kɛra ala ɲɛna. siga ye. ala sago sago. sago tigi ala ye. i dira. an b'an karamɔgɔ fo o jaabi ɲuman in na waati n'a cogo kama ɲininkali tannan ani ɲininkali laban. an bɛna o de di fɛn min ye arajo tatakan ma sisan n'o ye adama ɲangara ye yanni a ka ɲininkali posé ni ala sɔnna ma su in na ye groupement leader ka ani an karamɔgɔ n'ala sɔnna ma o bɛna jɛ ka dɛmɛ kɛ siège la ni ala ka jɛ ye ala ka waati yira an na an bɛ ɲininkali laban kalifa adama ɲangara la an bɛ nafa bɛɛ fo k'a fɔ an ka karamɔgɔ fo samsɔn bi o ɲininkali min b'an bolo wulada in na o de ye ka kuma fɔ an la fɛn min ye waati gɛlɛnw tɛmɛnen kɔ ala ka laseli la mali in kɔnɔna na yan yalama bi an bɛ don min komi bi karamɔgɔ yɛrɛ ye satisfaction jumɛn sɔrɔ walima baara ninnu yaasa an ka se ka faamuya sɔrɔ a la wa laseli caman kɛlen kɔ ala ka laseliw ni jamana jɔ kɔnɔna na jamana in bɛ cogo min na bi an fa n'an karamɔgɔ zamzamiw a ye nimisiwasa jumɛn sɔrɔ a la an b'a fɛ k'o faamuya an b'i fo i ka ɲininkali la tiɲɛ don waati gɛlɛn ninnu bɛɛ tɛmɛnen kɔ ani fɔkabɛn bɛɛ kɔfɛ ne bɛ ala fo siga t'o la ka tila kɔ tuguni k'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka n dɛmɛ ka ala fo sabu ka da kan ne yɛrɛ ala fo da tɛ ne da ne bɛ mɔgɔw dɔn minnu bɛ ala fɛ ka tɛmɛ ne kan minnu siranna ala ɲɛ ka tɛmɛ ne kan u y'u jɔ nin jɔyɔrɔ ninnu na u y'u bɛɛ faga alahu akubar u ye wa u ye minnu empoisonné u ye minnu minɛ ka bamuru kɛ k'u faga u ye minnu don kaso la fo k'u sa alahu akubar ni diɲɛ tiɲɛna ni min ko k'a dilan e de ye faso jugu ye siga t'o la mais malgré tout ala y'an dɛmɛ walahi n y'a ye yɛlɛmɛ donna ko la denmisɛnnin minnu bɛ se ka tiɲɛni kɛ bi ni cɛni fanga b'u la ne yɛrɛ sabali n y'o ba yirika de ye ba yirika n'u seginna kɔ ka ala ka sira minɛ ka faso jɔli bere ta ka tila ka karamɔgɔ ba yirika di hali minnu t'an fɛ u bɛ kan k'an ta fɔ siga t'o la tiɲɛ yɔrɔ fɛ n'o ye jogo ye alahu akubar seli de tun bɛ yen kɛnɛ kan ani an ye wurudi kɛ astafurulayi siɲɛ kɛmɛ kuluwalahu siɲɛ tan ni kelen ala b'i bɔ i ka jurumu na komi i ba y'i wolo cogo min nin de tun b'an bolo yan o de kun don k'u ye bɛnkan yɛrɛ ye mɛ bi hali minnu t'an fɛ u ye tiɲɛ dɔn tiɲɛ a ye wajuliw lamɛn bani a bɛ yɛlɛmɛ y'u la siga t'o la yɛlɛmɛ nana la bɛɛ alahu akubar yɛlɛmɛ donna na dɛ o kɛra ɔ ala sɔnna k'o kɛ ne yɛrɛ ma sa fɔlɔ ayi munna ne ye n ka ɲininfɛn bɛɛ sɔrɔ tiɲɛ n b'a fɔ n balimakɛ ye walahi

n ye musow sɔrɔ n tɛ si kɔngɔ na k'u to yen n ye cɛw ni musow sɔrɔ lahara n bɛ se ka minnu jira ala la ala ne ko n ko ninnu sɔnna ala ye kira bila min na n'o ye bilasirali ye n ye n seko k'o la o kɛra kɛnɛ kan n b'a fɔ n bɛ segin a kan faama ma na mali la ayi ko ko tiɲɛna ka ne ne da dennen to a ma kɛ o ma kɛ alahu akubaru a tɛ a tɛ faama tɛ yen o tɛ yen a daminɛ alifa la fo bi faama si ma sigi mali kɔnɔ ko ko cɛn i bolo ka sɔrɔ i n'ayidara ma kuma alahu akubar bani i bɛ se k'a fɔ a y'a fɔ mago ma k'a la mɛ a y'a fɔ a y'a fɔ siga t'o la o munna o ye kira ka baara de ye siga t'o la anw mago tɛ fanga na ayi an ti fanga ɲini an ti maa ka sɛzi ɲini an bɛ min kɛ o b'an bɔ mɛ an faso ye mali ye fo mɔgɔw ka nin de dɔn faamaw ma na n'an ye mali kɔnɔ yan ayi an tɛ faamaw ka mɛrisi la mali kɔnɔ alahu akubaru an yɛrɛ ye maliyɛn de ye tiɲɛ o la an faso Naam. droit bɛɛ b'an bolo Ɔhɔ. an k'an da don an faso la tiɲɛ mɛ anw mago tɛ an faso fanga na ayi mɛ anw ti fɛ k'an faso tiɲɛtɔ ye Ɔhɔ. n'an ma dɛsɛ Siga t'o la. n'an kumana Naam. n'an lamɛnna a banna n'an ma lamɛn Wa ma ala rasuli ila balagu foyi tɛ kira kan ci seli kɔ siga t'a la ayidara kɔni y'a fɔ a y'u laadi a y'u bila sira kamini kunun fo bi siga t'o la ayidara an y'o seere a ma dɔrɔmɛ ɲini u fɛ ayi alahu akubar foyi ma ɲini o la n b'a fɔ n balimakɛ ye vraiment ala ni ce ala ni ce sigi ayidara tun bɛ fɛn o fɛn ɲini ala y'a bɛɛ d'a ma alahu akubar a bɛɛ a bɛɛ a bɛɛ alahu akubar foyi tɛ kɔ fo dɔrɔn ala hayidara laban i yɛrɛ sago la sigi n'o tɛ walahi foyi tɛ yen siga alahu akubar ala y'a bɛɛ di tiɲɛ siga t'a la aa zamzami o la ala k'an n'a yɛrɛw dɛmɛ ami ami Ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye hali bi an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in ye mali ala k'a kɔlɔsi mali ala k'a kisi mali ala k'a tanga mɔgɔ maa bɛ mali ka hɛrɛ fɛ ala k' n'olu dɛmɛ maa ko i bɛ tɔɔrɔ se an faso in ma ala ka don an ni cɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala k'an bɛɛ kisi ala ka hɛrɛ don mali la salamalekum waramatulayi taala wabara